kwa allah subhanahu wataala ndi kumene kukuyenekera kunena kuti munthu ayezamire kwa amene ali woyezamira pa zina zake palibe kuyezamira kwa munthu palibe kuyezamira ku zinthu komano kuyezamira ndi kwa allah subhanahu wataala waqala aidan fi surati taghabun mu sura ataghabun

ndani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun, ndipo mwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi mmene amayezamira anthu okhulupirira. Iweyo ngati m'bale wanga uli wokhulupirira, muyenekera kuyezamira ndi mwa ndani? Mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nchifukwa chani tonse tikulamulidwa kunena kuti tiyezamire mwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ndikupasani nkhani imodzi ya Ummu Sharik. Ummu Sharik, mayi ake a Sharik, amene ankatchedwa kunena kuti dzina lawo linali Ghaziyat bint Jabir bin Hakim, dzina lake la mzimayi amene ankatchedwa kuti ndi Ghaziyat. Kodi Ghaziyat chinachitika ndi chani? Ndi nkhani imene inu ndi ine titha kutengerapo phunziro lina lake lalikulu kuchokera mu nkhani imeneyi. ndi phunziro lanji phunziro lake limene tingatenge kumapeto kwake ndi lokhuzana attawakkul kuyezama koma kuyenekera kuyezamirako ndi kwa ndani kwa allah subhanahu wa taala mzimayi amene ghaziyat amene akutchedwa kuti ummu sharik amachokera mu mtundu wa, Qur- wa makuraishi kapena kuti mtundu wa chikuraishi mu mzinda wa maka nthawi imene mtumiki wathu muhammadiwo sallallahu alaihi wasallam atayamba kufalitsa dini ya chisilamu mu mzinda wa makka iye anali mgulu la anthu amene anayambirira kuvomereza chisilamu mu mzinda wa makka posayang'anira kapena kuganizira zimene mtundu wake kapena anthu ake anali kumuchitira pakumva kunena kuti iyeyo walowa chisilamu iyeyo ali mgulu limodzi ndi anthu asilamu wosatira mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam anthu ake adayamba kumpasa zipsinjo adayamba kumpasa mavuto adayamba kumuzunza mu mtundu wosiyanasiyana koma chinachitika ndi chani iye kunalibe kubwerera mbuyo koma kuvomereza chisilamu ndi mtima wonse kenaka ndikumayitanira azimayi ena achikuraishi kuti amudziwe allah subhanahu wataala amayenera kungwadira osati mafano amene anali kugwadira ndipo amagwira ntchito imeneyi yoyitanira azimayi anzake kunena kuti iyayi inu zimene mupangazi mukuchedwa nazo tabwerani uku tamvani izi tamumvani uyu zimene akulankhulazi ndiye tabwerani kuno Alhamdulillah chifukwa cha kulimbikira kwake chifukwa cha kusaopa ndi mazuzo amene ankalandira chifukwa cha kulimba mtima wake azimayi ambiri amalowaso chisilamu munjira yake imeneyi ndipo akufalisa dini kamba konena kuti amayitanira azimayi aja mwanseri zinafikana mpana nkhani ija idafala kunena kuti pali mzimayi uyu amene akuyitanira azimayi anzake chanseri ndi chifukwa chake tikuwaona azimayi akukamukira kwambiri ku dini ya Islamu kulimbatu kwa umu sharik radiyallahu anha ndipo zili momwemo anyamata amuna achikuraishi adampitira iye ndi kukamgwira ndipo atamugwira adamnyamulanso kumubwezeretsa m'banja mwake mu family la limene iye wachokera ku mtundu wake kunena kuti iyayi tilangireni munthu uyu akutisokonezera mu mzinda wa Makka pomwepo umu sharik akubanja ake atamtenga adakamumangirira pa ngamira imene inalibe mphasa pofuna kumukhaulitsa iyeyo umu sharik radiyallahu anha ndipo atamumangira pamenepo nanyamulidwa ndikumakadusa naye mzipululu kwa masiku masiku koma mzipululu zonena kuti olo madzi ayi dzuwa lokhalokha likutentha kulibe mithunzi Koma anthu aja akuti kumuzuza Ummu Shareek kupezeka kunena kuti amunyamula, ammangilira, pa ngamira kuti asakhalenso ndi kuthekera kunena kuti mwina mwake athawepo kapena kuti achokepo pamenepo ayi kapena kuti azifunire zina zake zokhumba palibe inali ngati iwowo ndi part imodzi yomulangira Ummu Shareek radiyallahu anha ndipo anakamadusa naye Ummu Shareek radiyallahu anha ku chipululu kumene kunalibe madzi kumene kumasowa mthunzi ndipo iwowa amati akamva kutenthedwa amakakhala pa mthunzi. Ngamira imene am'mangirira Umm Sharik radiyallâhu anha akuyisiya pa dzuwa pomwepo kapena kuti Umm Sharik akumusiya pa dzuwa pomwepo azivutika ndi dzuwa. Kunapezeka mpakana kuti Umm Sharik adavutika kwambiri ndi ludzu, kufikana potopa mzimayi, kufikana polefuka mzimayi chifukwa cha kufunafuna kumwa madzi. chifukwa chakufunafuna mthunzi, chifukwa chakufunafuna zakudya, ndipo anamupangira magadi omuyang'anira kunena kuti mu njira ina iliyonse pasapezeke munthu ompasa iyeyo zinthu ngati zimene zofunikira ngati zimene, komanso pasapezeke kuti iyeyo azipeze zinthu zimenezi. Kotero, angakhale magadi amakhala m'mithunzi, koma uyu amayanikidwa pa dzuwa. Kufikirana mpana thupi lake lidalefuka tsiku limenelolo even magadi amadziwa kunena kuti naa lero mzimayi uyuyu ndiye kuti sikuchaso, amwalira. Chifukwa walefuka kotheratu. Koma chifukwa cha zimenezi, Umm Sharik. adapitirizabe kuyedzamira mwa Allahu Subhaanahu wa Ta'aala. Poona kuti umoyo wake wapinjika kwambiri, zake sizili pabwino, adangopereka mapembedzo ndi mapemphero kwa Allahu Subhaanahu wa Ta'aala. Pemphero limene adapereka kwa Allahu Subhaanahu wa Ta'aala ndi loti chani? Mwina inu ndi ine titha kumapempha kuti, O Ambuye Mulungu, ndipatseni moyo, Ambuye Mulungu, ine ndipatseni makuti, ndipatseni magalimoto. Koma Ummu Sharik, Radhiyallahu Anha, ataona kunena kuti maso akusiya kuyang'ana, lilimi lake likunjenjemera thupi lake lafowoka kuti basi apa ndiye ulendo koma umm sharik adakapempha kwa allah subhanahu wataala pemphero limene lili lovuta kwambiri o ambuye mulungu ineyi ndikukupemphani kunena kuti mtima wanga ukhazikike pa chikhulupiriro no matter what nyengo ina iliyonse imene ndingakumane nayo idza kumwalira ine ndimwalire mtima wanga uli pa chikhulupiriro chomwecho Iyeyo sanafune kupemphanso zoti upitirire umoyo ayi, komano pempho limene adapempha iyeyo ndi lonena kuti amulimbikitse mtima wake usafooke, kugonja, kunena kuti iyayi poti ndikuvutika kwambiri ndiye kuti ndituluke Chisilamu, ndiye kuti ndisiye kukhulupirira Allah Subhaanah wa Ta'la yekha, ndiye kuti ndisiye kumpanga follow Mtumiki Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam. Adapempha dua kunena kuti, Chonde Ambuye Mulungu chimene ndikupempha Inu, Mukhazikitse mtima wanga pa chikhulupiliro basi. Ndipo Umm Sharik ali momwemo, Allah poona kunena kuti kapolo wanga akuzunzika chifukwa cha ine, chifukwa chokhulupilira kuti Mulungu ndi mmodzi, Allah Huwa Sami'ul Alim, Iye ndi wakumva komanso wozindikira, anamva pempho la Umm Sharik radiyallahu anha. Ndipo yankho lake limene adampatsa ndi limene linamudabwitsa wina aliyense usiku umenewo, even maguard azilonda ake anadziwa kunena kuti awa sikucha, even iyeyo mwini wache Umm Shariik radiyallahu anha ankadzimva kunena kuti ineyo pamenepa basi ndatha. Usiku umenewo kunamudera kunena kuti thupi lake akuona imfa pafupi, koma mosayembekezera, bighayri hisab, mwadzidzidzi mopanda kudziwa kuti zatheka bwanji usiku umene allah subhanahu wataala adamutsitsira mdaliso adamutsitsira mdaliso wanji pomwe akuvutika ndi ludzu adamutsitsira dontho la madzi limene linagwera pa nkhope lake limene linagwera pa nkhope lake ndipo ataona dontho limene lidamudzidzimutsanso even iye kunapezeka kunena kuti dontho lija silinabwerere pomwe koma amatsikanso madontho zimene zinampatsanso mphamvu kunena kuti, kodi chikuchitika ndi chani? Ndiyang'ane. Atayang'ana adaona patsogolo pake pali chidebe cha madzi. Anayesitsa basi kuchigwira chidebe chija ndi kumwa madzi, umoyo wake nkubwerera mwangwiro kuposanso mmene unalili. Ndipo madzi aja akumwa, ena kuzithira pa thupi, kunyowetsa zovala, kuchotsa kutentha kumene adali nako. Azilonda kuche kummawa, Ali iyayi tikatenge mtembo wa Umm Sharik. tikawaonesana chodabwisa kwambiri kufika pamene adammangirira Ummu Shariki radhiallahu anha adampeza kunena kuti ali ndi ngwiro ali wangwiro ali wamphamvu ndipo adampeza kuti iyeyo wapangidwa ah, favor ina yake ya madzi Azilonda anadabwa nazo ndipo anakayamba kukuwa kumuneneza kunena kuti ndithudi Umm Sharik waba madzi. Koma atakayang'ana anthu m'zidebe zawo, atakaziyang'ana anapezeka kunena kuti palibe ndi dontho limene linachoka kuchokera mu zidebe mwake. Kuchokera mu zidebe mwawo munalibenso ndi dontho limene lidachoka. Iyi ndi ni'ima, mu'ijiza imene, au karama imene inachokera kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala direct kum'patsa iye. kuonesa umphamvu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa an- anthu amene ndipo azi- azilonda onse adanjenjemera ndi kudabwisika nazo nkuyamba kufunsana kuti zitheka bwanji mzimayi amene adali pafupi kufa ndi kupezeka kuti kuche ali wangwiro ali wooneka kuti uyu sadali mavuto ena aliwonse ali osangalala Ali wamphamvu wanthanzi zitheka bwanji? Azilonda anadabwisika nazo ndipo atadabwisika nazo zinachitika ndi chani? Iwo powona kuti zachitika zimene anazindikira ukulu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kotero wose adapanga shahada Allahu Akbar. Wose nkupanga shahada Allahu Akbar. Kodi ndi ndani amene angayimikike pa chikhulupiliro ngati mmene adayimikika Ummu Sharik? Tsiku la lero, kodi iwe ndi ine, kodi tingaimikike pa chikhulupiriro ngati mmene adaimikika mzimayi amene? M'bale wanga wolemekezeka pa dini ya Chisilamu, ndi kangati kamene takumana ndi mazunzo ochepetsetsa enieni posakhala ngati mazunzo amene adakumana ndi Ummu Shariki? Koma Kodi mayeso amene tidawakwanitsa bwanji? Kodi sitinatuluke mu njira ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? M'bale wanga wolemekezeka, tikaona nkhani iyi ya mzimayi amene ndi nkhani yododometsa kwambiri, ikudodometsa chifukwa cha chikhulupiliro chake chimene chinaonetsa kukhazikika kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuyezamira mokwanira, kwa Allah subhanahu wa ta'ala mapeto ake linasanduka kukhala gwero la kupangisa kuti angakhale anthu ena alowe chisilamu mwa ize kamba ka chikhulupiriro cha mayi amene Ummu Shariki ndipo izi angakhale mtumiki wathu muhammadin sallallahu alaihi wasallam adatifotokozera kuti ife ngati tifuna janna tikhale tikukhazikika mwa Allah subhanahu wa ta'ala Mwachitsanzo pali hadith ina imene adailandira Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu kunena kuti yani Mtumiki adalankhula momveka bwino kutiuza inu ndi ine kuti yani laula annakum kuntum tawakkaluna ala Allah zikanakhala kuti anthu inuyo mumayezamira kwa Allahu subhanahu wa ta'ala hakka tawakkulihi kuyezamira kwenikweni mumuyezamira Allah subhanahu wa ta'ala kuyezamira kwenikweni la ruzaqtum kama yurzaqu at-tayr akuti akanakudyesani inuyo mukanadyesedwa inuyo ngati mmene zimadyesedwera mbalame taghdu khimasan zimene zimatuluka kumawa zili ndi njala mimba zake muli zitakumanda kapena kuti zili ndi njala m'mimba mwake wataruhu bitanan ndipo zimabwerera zitakhuta mbalame zimatuluka kummawa zili ndi njala koma zimakabwerera madzulo ake zitakhuta sizilima zilibe minda zilibe mashopu kuti zikagula zakudya koma chifukwa choti izozo zimayezamira mwa allah subhanahu wataala allah amazidyesa mu njira imene allah akufuna Ifenso Mtumiki adatichenjeza kuti tikanakhala kuti ifeyo timayezamira mwa Allah Subhaanah wa Ta'ala ndi kumayezamira zenizeni ndiye kuti Allah akanatidyetsa ife ngati mmene amazidyetsera mbalame. Tikuona apa Umm Sharik ali pa mazunzo otheratu, mazunzo owonetsa kunena kuti palibe chipulumutso china chonse koma Allah anamupulumutsa nkumpatsa madzi. ngati mmene amazipatsira mbalame madzi. Sizitunga zidebe madzi mbalame. Sizikatunga madzi mbalame. Sizilipira ku waterboard mbalame. Komano zimamwa madzi. N'chimodzimodzi mmene adampangira mzimayi ameneyu pambuyo ponena kuti iyeyo wayezamira kwa Allah Subhaanah wa Ta'la. Kodi inu ndi ine, kuchokera mu nkhani imeneyi, ndi maphunziro anji amene tikutenga pa tsiku la lero? Kodi tingayezamire bwanji mwa Allah Subhaanah wa Ta'la pomwe ifeyo tili busy ndi mijedo, tili busy ndi kuba, tili busy ndi zithumwa? Tiyeni tibwerere mwa Allah Subhaanah wa Ta'la ndi kuyezamira mwa Allah Subhaanah wa Ta'la potengeranso mmene tamverera nkhani ya Umm Sharik, komanso kumva mmene Mtumiki wathu adatilankhulira kunena kuti ngati ife tingayezamire mwa Allah Subhaanah wa Ta'ala mu njira ina iliyonse sitidzakhala ndi njala, mu njira ina iliyonse sitidzakhala pa mayesero nkupezeka kunena kuti kutuluka mu chifuniro cha Allah Subhaanah wa Ta'ala. Zimenezi sizidzachitika. Koma Allah adzatithandiza pamene tili m'mavuto ndipo adzatipulumutsa m'mavuto amenewo ndipo tidzakhala anthu ogonjera kapena kuti okhala ndi mtendere kapena owapangitsa anthu ena kuti alowe Chisilamu mwa easy kwambiri ngati mmene adapangira Ummu Sharik. Ndipo mu nkhani imeneyi tikuphunzira zambiri kukhazikika pa chikhulupiliro komanso tikuona kunena kuti mzimai nayenso ali ndi udindo wopanga zinthu kupanga copy anthu kuwapanga influencing anthu kunena kuti abwere mu chipembedzo cha Allah Subhaanahu wa Ta'ala. Ndipo ili ndi gawo limene wina aliyense akuyenekera kuti aligwire payekha, kuwaitanira anthu mu chipembedzo, kudzera mu zichitochito, kudzera mu zolankhula, kudzera mu chikhulupiriro chimene iye akuchiwonetsa pa anthu, koma usakhale munthu amene uli wamphamvu pa anthu kukhala munthu wofooka kwa Allah Subhaanahu wa Ta'ala. Kotero udzakhala m'gulu la anthu owonongeka. Ndipo kudzera kufika pamenepo timpempha Allah Subhaanahu wa Ta'ala kuti atipatse imaani, kutipatsa chikhulupiriro ndi kutipangitsa mitima yathu kuyedzamira kwa Iye Allah Subhaanahu wa Ta'ala kuti mwina pa tsiku la Qiyaamah tikakhale anthu amodzi kuchokera mu anthu okalowa ku Jannah ya Allah Subhaanahu wa Ta'ala. Wa maa alaina illa al-balaagul mubiin. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.